akụ fecha ọ daara awọ ihe ọ sọrọ gị gị maa na mma ị kwesịrị ịma ka esi esi nri mgbe ahụ mma gị ezuo oke bịakwa tụkwasịkwara ya agwa ọma mhm ihe a na-ekwu ka a na-eme ịma na achọ nwa ahụ ekwesịrị ịkọ n'akpa dibịa ajọ ite ma ọ bụ ama na-esi nri nwere ike ịchụla nwaanyị na be di ya ganye ma ị lụtara onye hụrụ gị n'anya ma ọ bụ ọkpụkpụ gị ntị adịkwa nkiru ka ọ na-abụ nne ya na-esi nri ọ naghị agba usekwu nso ka ọ mụrụ ka esi esi nri naanị ihe ọ na-ahụ nne ya na-eme na o siwe nri bụ o tinyechaa maggi ma ọ bụ nnu ọ kụọ aka n'elu ya ọ jụghị nne ya ihe o ji eme otu ahụ ụbọchị ọbụla ọ gbara usekwu ga sie nri ezinụlọ ya niile ga-aṅụ garị ehihie ahụ maka na ajọ ite ya kpọ nwa o jiri maka ya kwụsị ịba n'usekwu ọ chọkwana ịmụ ka esi esi nri o chee na ọ bụ mmadụ ka ọ na-eme ọ maghị na ụkpana na-ere n'ọkụ sị na ọ bụ mmanụ ka ọ na-aha o wee buru aka lụọ di wee banye n'usekwu tee ọ gbara nkịta anya mmiri ma nnu elughị n'ofe ya ose afụọ ya oge ụfọdụ o chefu itinye nnu ma ọ maggi oge ahụ ka di ya ji wee mara na nwunye ya ama nri esi o werekwa ịhụnanya o nwere n'ebe ọ nọ nagide ya otu ụbọchị ka ndị be nke nwoke bịara na be ya ma nne ya ma nna ya soro bịa tinyere ụmụnne ya asa odogwu abaa n'usekwu ka ọ ga sieta nri nne ya kwọrọ aka wee si nkiru abanye n'usekwu sichaa o cheta ma itinye nnu o wee rịtụ nri ọnụ nri atọghị ụtọ ọ na-eche kee ihe ọ fọrọ kee ihe ọ fọrọ obi ya echeta na o tinyeghị ya nnu o wee cheta na nne ya na-adị akụ aka na o tinyecha ihe o chee na aka ahụ a na-akụ bụ ụtọ nri ọ malite kụwa aka n'elu ite nri ekwechiri na ọ gaghị atọ ụtọ onye nụrụ isi nri ga-eche na nri ahụ tọrọ ụtọ ị gaghị ama na ihe dị n'ime ite abụghị anụ ka e bupụtara nri e kpechaa ekpere chi iri nri nwoke hụrụ nwunye ya n'anya ewee cheta ihe ọ lụrụ na o nwere ike imebọ ya ọ sị ndị ọbịa bịara na be ha ha chere ka ya metụ nri ọnụ dịka onye a bịara na be ya ha achịa kpọọ ya nwoke ji nwaanyị nwoke aratụ nri ọnụ wee hụ na nwunye ya etinyeghị ya nnu ọ kpa ya nwunye ya anya nwunye ya ahụ na-efe enye kpudo ihu n'ala nwoke asị ndị ọbịa ya na dọkịta ya asị nye tii mere nnu na nri ọ na-eri na ọ bụrụ na nnu dị n'ihe atọrọ ha ịchọ nnu ka e wetara gị na ọ bụ ya mere na nwunye ya etinyeghị ya nnu ọ gwa nwunye ya ga weta nnu na onye nnu na-atọghị na nke ya werezie nnu tinye ọ na-ada udo udo udo udo onye rịtụ ọ na nnu nwoke hụrụ nwunye ya n'anya esi otu a kpuchie ọtọ nwunye ya o mesịa pụọ yọọ chineke mgbaghara maka asị ọ tụrụ ngwa nne ọ bụrụ na di ya abụ onye ghọtara nwunye ya ị mara mpịtị kaara iti gee m ntị agwara m gị agwa na akara m agwa gị agwa abụkwa ofu ihe anaghị amụkwa aka ekpere na nka ịmachagodi mma niile ị mara mụtakwa ka esi esi nri tụkwasara ya agwa ka o wee zuo oke anaghị ejikwa afọ ekutere nwoke egwu a nakwa eri mma eri agwa bụkwa mma nwaanyị ọ bụkwa ịrapụta ire ma ọ bụ ịgbaketa asụ wee na-ese foto ka ejikwa ama mma ukwu na ara abụkwa mma nke diastema ya bụ gap teeth na ogologo ji bụrụ mma nya ka tani ji si na ọ bụkwa ịsa ya esi anya ike ka eji ahụ ụzọ ntị adịkwa mba na ntị kwesịrị ịdị maka na ntị ga-anụ ihe abụkwa ntị ha ka okpu ata ya gazie